Bhí cuma na maitheasa ar an Lú i Roinn 4 agus d'éirigh leo ardú céime a bhaint amach. Ina gcoinne sa chluiche ceannais bhí seaimpíní an Lory Meagher, Fear Manach. Beidh an dá fhoireann in iomaíocht sa Chorn Nicky Rackard níos déanaí sa bhliain agus chabhródh bua anseo ardú meanma d'fhoireann acu roimh thús na craoibhe ar an dara lá déag de mhí Aibreáin. Yeah, we're relatively happy with what we've done in the league so far.

Is é cúl báire an Lú, Conor Clancy, captaen na foirne don chluiche ceannais sraithe seo agus líne lánchúil láidir os a chomhair le John Casey, Conor Quigley agus Stephen Kettle. Tosaithe den chéad scoth ag an Lú, coimeád súil ach go háirithe ar an bhfear sa chúinne, Darren Geoghegan. Díreach cosúil leis an Lú, foireann láidir roghnaithe ag Fear Manach don chluiche seo agus an comhchaptaen i measc an líne lánchúil, sin é Ronan McGurn. Caolán Duffy agus Ciarán Duffy a thosnóidh i lár páirce, Tom Keenan an comhchaptaen eile agus lántosaí contúirteach, is ea Seán Corrigan. Anso goidte thar n-ais ag Fear Manach. Gan ach cluiche amháin caillte sa chomórtas sraithe agus é sin go deimhin i gcoinne Chontae Lú. An dá thaobh an-iomaíoch ar fad. Tríd istigh sa chúinne agus clibirt d'imreoirí ag iarraidh breith ar an sliotar ag an deireadh tá sé ag Fear Manach. An ceann seo sleamhnaithe tríd brú anso ar chosantóirí an Lú, an ceann san íseal fad na talún agus cúl ansan ag Seán Corrigan. lántosaí ansan ó Fhear Manach agus cúl luath acu siúd. Címid arís an sliotar ag preabadh isteach, Tom Keenan páirteach sa ghluaiseacht agus ag an deireadh an lántosaí Corrigan ag críochnú sa líontán. Príomhscórálaí na foirne go dtí seo acu siúd, isteach dtí'n cúinne, deis. Ag an bhfear istigh ansan, sin é Shane Conneely, an ceann san treoraithe isteach, scór maith aige siúd agus buaite go snasta ansan ag Leon Fox. Spás ansan, deis ag Darren Geoghegan, an cúigiú cúilín as a chéile dó siúd anso tráthnóna ach an chéad ceann ón imirt agus an Lú ag feabhsú go cinnte. Anois Fear Manach ag iarraidh tús maith a chur le cúrsaí. Ins an tarna leath, pas trasna go cliste ansan agus tá deis ag Francis McBrien ana-scór ar fad aige siúd. Bhí brú air ach críochnaithe go snasta. An bhfuil le déanamh ag cosantóirí Fhear Manach istigh ach goidte thar n-ais ag an deireadh ag Darren Geoghegan ag gearradh isteach b'fhéidir go bhfuil contúirt anso seans ar chúl an pas gan a bheith iontach níl an contúirt glanta go fóill stop ar an líne ar chuma éigint fad na talún arís an cúl báire Chris McKiernan ag déanamh dóthain istigh ansan Fear Manach ag maireachtaint go contúirteach ach ag an deireadh éasca amach dtí'n lántosaí agus thar an trasnán ag an deireadh ag Seán Flynn ach bhí cúpla seans roimhe sin ar chúl ag an Lú. Beidh an dá thaobh le bheith ag imirt i gcomórtas Nicky Rackard ansan an bhliain seo agus iad ag súil leis sin ach ba bhreá leotha bua sraithe a thabhairt isteach dtí'n feachtas sin. Deis ag Fear Manach, John Duffy an turas so a tharraingt trasna ann. Tá siad fós san imirt anseo. Lú beagáinín níos fearr go dtí seo. Obair isteach arís dtí'n cúinne agus smacht istigh ansan ag Conor Murphy. Amach ansan agus deis ag an ionadaí, sin é Paddy Lynch. Tá scóranna ag teacht beagáinín níos fusa don Lú anseo. Críochnaithe go maith ag Lynch. agus caillte agus ag iarraidh é a dh'fháil thar n-ais. Tá an Lú. Tá sé ag an ionadaí. Deis ar scór b'fhéidir a chinnteodh an bua anseo. David Stephenson a tháinig isteach ó chianaibh. An Lú ag féachaint go maith ag an staid seo i dTriúcha agus an fheadóg dheiridh séidte. Is iad an Lú curaithe Roinn 4 na Sraithe Iomána i mbliana agus an bua tuillte go maith acu.